Ndatchuka heavy. Sindiatchula dzina of course.
chinthu chamtundu icho amafuna magazi Magazi. Chala basi. mavaccine omwewa Iye ataona kuti ineyo pa Facebook suzandipeza.
okay guys welcome to the very first episode of control podcast tizikhala tomabwera panopa and weare going to be having ma conversation unfiltered conversation unscripted chats everything everything uh, china chilichonse ka chokhuza kuzomba kuno talk about malawi or even globally my name is stars uh, komanso ndili ndi logout and uh, my co-host tafadzwa you can call him maturity mr cool

kukhala ndi munthu ka- kapena pakuti ndikucheza ndi anthu ena ndi achilendo ndimakhala ndi ka ka feeling ngati ndi chinthu choyamba kuchipanga like Eh. za media azi kapena no, no, no, zinthu- everything in life like oh, oh, even because i used to play football even kukhala kuti no mwina ndafika kuti mwachilendo and then i was training ndi anthu zoona game iyi amwene mukayamba Ndipo ndikamalowa mmenemuja man ndimachita kuzimva ndekha kuti ah! Okay, koma umadziwa kuti pali kusiyana pakati pa nervous ndi phobia. Mm -hmm. Nervous umachita kuonekera kuti ii yataka kuopa. Kapena kukhala ndi feeling kenakake kamantha. Pomwe phobia ima imangotenga maybe 10 to 15 minutes kumayambiriroko umadzafeelabe kuti koma sindipanga china chake chopoira but i feel like uh, zomwe ndimapanga experience ineyo anthu ambiri amazipanga But the issue is how uh, you control the visibility of your nervousness. That's kuti true. no eya kuti no anthu aja they are able to know kunena kuti ah down there. Yeah, ali down. Eh, zathapo. Koma ena samaonetsa koma akamaliza muja let's say mwina kaya ndi presentation or mwina uh, akamapanga stuff inayake akamaliza muja amati eh sindinali bwinobwino kuti bwanji iya siya. Unaziona bwanji nervous? Eh, I was like, nobody could tell kuti iweyo you were so nervous but then yeah tafadzo.

kupezekanso zoti no they are paying attention ndikufotokoza Yeah, stuff yeah, ija yeah, kuti- confident. yeah ndikufotokoza Anayambira kuti- kale kuti message. yeah so i just feel like kuti anthu ena ake amakhala kuti iwo basi ndachoncho ndabobo yeah uh, but guys we are so excited to be here as i indicated earlier on kuti no this is the very first episode of control podcast uh, mukapange subscribe magaye subscribe because if you subscribe it means instant engagement ife tikangoyitulusa inunso muzikhala kuti mukuyionera pompopompo ife tikangoti ta inunso ndi ta so make sure uh, you subscribe KD, uh, KD Studios TV pa YouTube pamenepo muzikhala kuti inu uh, content yokhuzana ndi ma podcast athu komanso ma show athu muzikhala kuti mukuyipeza pomwepo subscribe and make sure you like and also uh, share as well.
Mm -hmm. yeah, they should share. Yeah. After subscribe, they should also share to their friends and families. Yeah, right. As it has so gone, eh? Magawana, eh, eh.
kakomentiso pasipo mhm. kuti akuiona bwanji eh, nzabobo komanso ukhoza umabweresanso matopics oti tizikambirana mm. ndi zabobo its open mm. kuti okay magazeti tikambirane zako zako zako zakuti bwanji kapena ineyo ndili ndi issue yakuti yakuti yakuti bwanji tiyikambirane kapena mungathandize motani Mm. But how do you feel about negative comments? Because nda, I, I, I- I think there's a time pa Twitter paja anthu ankadandaula i think it was md but nthawi inayake atatulutsa nyimbo magaye amangopezeka zoti ena ake akubwera ndi negative ma negative comments so some people were saying this is negative energy ena amene amaziona kuti ah, artist yomwe satikumuuza chilungamo chanchani kunena kuti stuff yake sakuyendesa bwino so i think pakati pa the, the, the past the recent i would say mwina the past three years ine have observed kunena kuti no kwa ma content creators komanso mwina like kwa ma artist chinthu chachonse chimene chimatuluka pamakhabe magayi ena ake obwera amabwera negative comment mm, so i wanted to, uh, to hear from you kuti iweyo umaona bwanji ngini do we really have to come up with ah, ma negative comments aja kapena stuff ikatuluka basi zingoti ah chili bwino bwana mupitirize okay umaziwa ma negative comments amakuthandizira kupanga improve chimodzimodzi kwa magayi oyimba aja uh, akakomedwa kwambiri ndi ma hailer a mu ghetto umafila zoti ayi umatha aise umatani tani umazafila zokuti I think mwina zili bo going out there umaza umazadabwa kunena kuti palibe akukudziwa mm? why Wa- wakomedwa ndi ma big ups a mu ghetto now ife titati tizilandiranso ma negative comments atithandizira kuti tipange improve cause ma comment aja amakhala akubwera on a specific reason kuti okay ah, magayewa akanatha kupanga zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti they should do this waifila nde iweyonso ukakhala zokuti ukudana Chi- chizungu chake chiyani chani Co- co- constructive criticism amatero eh? ehe akapanga criticize magaye aja umatha kuona kuti i think ndikanati ndipange improve apa koma iwe ukakhala zona kuti ungolandira zabwino zokhazokha umazafila relax kuti ah basi za bhobho

ali pabwino kuti anthu akuma- akumatchulatchula ambiri amatayirira zimathandizanso kuti kuti agwe mosavuta ona koma nthawi imene ukuyamba kulandira ma negative comments ija imakhala nthawi yakuti wekha uone kuti ah, okay apa kodi mmene ndagwa ndi chani ndikuyenera ndipushe pati chimene chija chimakupanga kuti iwe nthawi nthawi zonse motivate kuti okay ineyo ndi kuti ngati ndipanga liti nyimbo ina yake ndi kuti eh, nyimbo yotsatirayo ndipange zinthu zabwino kuposa you work extra hard kuti ukapange defend chani Ma negative comments aja waona ndi zimene zijazi you spend sleepless nights ngati ndi woimba kumenya ma lyrics a bho kapena ndiwe content creator umakhala no pasi phe these guys are bringing negative comments what can I do to improve? Koma iwe umaona bwanji how kuti, kuti anthu amene amapanga li- like ma content creators aja let's say kaya ndi ma, ma, art- ma music artist mm. uh, let's say ma content creators as uh, ma tiktokers mm. amene amatulutsa tima, tima comedy clips pa uh, timaujeni tima reels tija ma social media platforms aja mm, mm. kumalawi kuno umaona kuti no how do these people perceive ma, ma, ma, ma such comments umaona kuti amazitenga bwinobwino kuti no like th- they go there and see kunena kuti okay let's say kuti ndiwe content creator wa comedy ndi wina wake akuuza zoona kuti ah sumadresa bho yeah do they really go and see that comment ndikukasintha kunena kuti okay i think ati sindimadresa bho ndiyambe kumadresa ndi kuti zoti zizigwirizana ndi content yanga kapena imangokhala ija yonena kuti ah asandichedwese hater uyu Ah, zimangotengeranso perception ya munthu pali ena akalandira ma ma comments ngati amene ajawa they do change ena amazafila zona kuti awa ni maheta ine zinthu izi ndimatha mapangidwe anga Yeah. ndimapanga chonchi And we say, I remember there was a certain content creator on, on TikTok, if not Facebook. That guy amapanga ndithu ma content- uh, ma- ma- ma audio ake abo, ma video clips abo. Waona? Komano kunazapezeka zokuti akumazalowesanso zinthu zina zake zokhala ngati zosakhala bho eh? Yeah. Zi- okay amapanga ma content onena kuti anthu amamupanga follow even makolo amamutsata kuti adala yes stuff yawo ilipo komano kunapezeka zokuti akumazalowesa nawo zinthu ngati za sexy Yeah, eh, yeah. akumapanga zinthu zokuti basi kuonjezera ndi- maziwa maziwa Eh, ese ndi- zizikoma of course zizikoma inde komano umakhala ukuzipanganso limitinso kwa audience yako chifukwa ndi zinthu zina zake zoti iwe ukuzomaonera eti okay zomapanga scroll pa, pa social media panja

Uh, ndimakumbukira nkhani ino issue yokhudzana ndi ma, ma artist ku Zomba kuno okay mm. there was a time i think i- era ya achina yachina Fego side Yeah, yeah, yeah. Avokado sa i think kali pa chango time ija kunali kunali be kagroup kinayake ka ma artist ena ake kuti achina lichimwa mm. time ija umatha kuona zoona zoti i think awawa akhoza mwina kuzasuntha kuzafika level ina yake mm. koma mm. time imene ijayonso kumabwera z- issue imene timakamba ya ya criticism i remember Uh, tili ku school nthawi imene ija ma guys ankakamba zokhuza ndi ma producer ma producer wakuti wakuti chama kuti nde zimazakhala ngati hate ali kunali nthawi imene kunali ka hatred kenakake ka ma producer mpaka umafika zoti producer wakuti samacheza ndi wakuti Yeah, i mean yeah, sindi yeah, tchula yeah. maina but then i re- i recall now kuti uh, that was around 20 2013 2014 wapezeka zonena zoti

azitulusa ma artist abwino no i mean talent ikhoza kuchokera kwina kulikonse kaya ndi ku Chiradzulu kaya ndi kuti koma but what i'm trying to say is Zombabe imazaonekabe ngati kuti is a little bit exposed kusiyana ndi Ngati ma- Phalombe. ma- yeah, ma district ena aje Chisi. ngati mene kuli ku Blantyre kuja ndi ku Lilongwe ma artist amene amakhala ma- ma areas amene aja amakhala kuti kuti uh, and not forgetting Mzuzu amakhalabe onena kuti no they are closer to fame ngati kusiyana mmene angakhale ali kwa mvula chimozimozi olo ma artist ena ake amathawaso ku Zomba kuno akangovaya ku Blantyre upeza oti alaiza abrowa nde iwe umaona zoti kunoko chinavu- chinavuta ndi chani and panavuta ndi patipo kuti mpaka tizive zoti mpakana siku la lero basi ku Zomba kwathu artist ndi slice yathu basi
Umaziwa nkhani ndi imene ndakamba kale kunena kuti ma artist aja eti akangoyamba ndi nyimbo akangotchu ayamba kuimba akangotchuka ndi nyimbo imodzi ija akumazafila zokuti ineyo nde ndafikapo waifila akumazafila.

sinditchula dzina of course komano But, but it's unfiltered and raw conversations. I think I think tiyambe kuchula. I think tiyambe kuchula Zingoi- maina. ng'amba. Eh, zingoing'amba basi. okay Basi. titi ndi CG doubles Yeah. tizakumana tikazakalamba Yeah, yeah, yeah, I know that track. Ga- Yeah, yeah. nyimbo imene inavaya patali waifila komano kuti abwerenso ndi nyimbo zina za bho ngati zimene zijazi

I- I- ineyo my personal opinion ku- was kunena kuti malangizo amene ndinkampasa was kunena kuti no usakhale ndi phuma yonena kuti no okay ndapanga ndatusa ndapanga dala then apapa mwezi wina usundituse so hit song ena mwezi wina usundituse hit song ena so another guy that was with us was like no bro you need to maintain this ngati watusa ndapanga dala yahita ukuyeneranso kuti uzibweranso ndi nyimbo zinanso zoti zizihiteso kwambiri so ka hit after hit what do you think about that a- artist akakhala kuti ngati let's say imene zinakhalira ndi slice muja Mm, or artist wina let's say amene wabwera ndi ka tima hit song tinatake titatu mwina in a period of tinene kuti uh, ne kuti mwina in, in four months how do you maintain fame from that do you have to stick kaye to nyimbo zako zomwe umazipanga perform ku mashow or you, you have to come uh, ndi mabangers pafupi pafupi Ndizabhobho kumawatulusa nyimbo zabwino zabwino pafupi pafupi koma imakhala ndi ma challenges tiyerekeze kumatulusa Yeah, nyimbo kumalo tisanene kuti kumadusira- kumatusa mabanger pafupipafupi because you don't know kuti it's going to be a banger or not. Yeah, yeah. yeah Tine kuti- ti- okay, tingonena kuti kutulusa nyimbo pafupipafupi sikwabwino sikwabwino chifukwa chani ukatulusa nyimbo eti umafunika zoti anthu ayimvere kaye akayimvera Pamene umwenaso ubwere ndi ina. Uwapase anthu aja space. Aifile? Koma ukutulusa iyi? Pokhapokha utakhala otchuka kaletu. Koma upcoming artist ndi Komano zovuta. e- even utakhala munthu otchuka cha m'ma 2018 munali ma artist ena ake oti ana- a- a- amamenya mahiti odziwikanso ambirimbiri oti- chabe kuti mwina sitin- sitingatchule dzina eh. komano anali ma artist oti awa- awesa nyimbo zabwino komano chimene chinazavuta mu two weeks iliyonse amazabwera ndi nyimbo yanyuwani chimene chinachitika napeza kuti nyimbo zija zambiri zimazaoneka mofanana komanso anthu anamumvera munthu uja kwambiri zinavuta kuti ayi Yeah, yeah. nyimbo zi anthu apeza waku- azikuti panopa akumayesa munthu uyu akumatulusa nyimbo koma nyimbo zake Wayiona. sakumveka ngati wena Chikoka chimakhala chinavaya. akumazaoneka ngati mwina mwake ndi up- up- upcoming artist my, my, my personal opinion on that i feel like imakhala chonena kuti uh, i don't know i stand to be corrected koma ndimaona ngati maguys aja mapromoters aja amene amapanga kodi a- ma promoters ndi omwe aja amapanga za ma show aja Yeah, Yeah, ndi choncho. yeah. Kuti, eh, i think sinanga pamakhala zokambirana kunena kuti okay uh, inu tikubukani let's say ku timati chanchanchanchan festival eh? mukapanga perform one hour tabuka awa tawauza kuti "Ah, inu mukapanga perform 10 minutes ah, inu mukapanga 30 minutes so i think uh, the longer the, the, the time imakhalanso kuti ndalamanso zimakhala zambiri So I think, Zambiri, yeah, zambiri, yeah. yeah. anthu amaona marisa cha nkhani ma issue amakhala pajapo kuti okay ndikakhala kuti ndili ndi hit imodzi chinthu choyambirira ndakhala kuti mwina ndili ndi hit imodzi kapena ma hit awiri ndikuti ngati kubwera event ina yake yayikulu sangandibuke poti ndili ndi hit imodzi hit imodzi ya komanso ndikuti olo kabwino ngati kuli kundibukako sangandipase mwina uh, performance duration yayitali chifukwa chonena kuti nyimbo zanga si zabwino sizambiri pamene mm. mwina let's say if you have artist ngati for, for example eh, mina lili zeze mucha simungamubhuke zeze ndikumupatsa 15 minutes yes sizingatheke anthu alira for you know azipeza zoti wapanga perform mwina in 15 komanso alisa makani so i think that's one thing that Uh, that has been pressurizing ma artist kuti azipeza kuti akatulutsa mwina hit song ija akungobwera ano apapano ndi nyimbo umangondanda koma nyimbo zija ndikumatani ndi ndi zanso timakambanso za ma negative comments zija then when someone says una kuti ah sizikuoneka bwino zoti ah iwe wayamba kuheta iwe ya komano nthawi zambiri eti magayizi aja amakhalanso ndi mantha monga anakambira Dala ndamenya nyimbo yahita amakhala ndi stress what's gonna be the next step what's gonna be the next project iyi nde ili bho inayi sindipala But I think that's where you need management. Yeah. wayiona Amene.
komanso management imafuna ndalama nde zikumavutano kwambiri ma upcoming artist waifire chifukwa choti iwe kuti ukhale ndi manager omwe anali ukhale kaye ndi kenakake kapena Koma lasi, anthu- musowa okay. kuti ukhale nokuti Koma iyeyo zizi- nde wamva zadi zenizeni Okay, ine ndimaona ngati kuti uh, sometimes sizimayenera kuti zizingokhala choncho kuti basi you need to have money and then book anthu enaake ena kuti mwakuti mwakuti umadziwa kuti sometimes ukhoza kungoona kuti kani ma brother ako even ma close friends aja wekha let's say iwe wayamba kuimba umatha kungoona zoti okay mmene timachezera ndi ma guys aja wakuti wakuti uja akhoza Atha kunithandiza, yeah, kwambiri. kuti machezani ake ma manager mwina ndi brother wawo Yeah, I think yeah. Nasty C- Nasty C brother wake ndi manager wake if i'm not mistaken uh, Burna Boy mm. Mastenag you see stuff like that wekhabe umatha umangoona nazo lokhe mmene makhala ndi anthu awawa i think uyakhoza kukwanisa kupanga rani ngine yakuti yakuti mm. but pa music pomwepo guys i've come across kuti ma artist kunja i don't know kumalayi kunoko music artists uh, are using ai man to create music my lyrics yeah
Komano kwathu kwathu kuno kuzakhala zovutirapo chifukwa ndi anthu ochepa amene akuma- akuziwa bwino bwino kuti kuti AI anga- angagwiritse ntchito motani komano kwa anzathu ya nzotheka kumpo komano ngati ku Malawi konkuno zikumazaonekabe kuti pena pake zimazaoneka zoti ti- ti- tidakali patali zikufunika zoti pakhale upangiri wa even maphunziro athu tikuyenera tipa- tipange integrate kuti chikhazikike chikhale chinthu choti anthu ayambe kuchiphunzira even ma secondary school Yati kuti pa pa maphunziro pa. aziphunzira yayi Yeah, as, oh yeah, as, akuyenera akuyenera They should kumakodi pa- pa- kaya- pa- kaya like an adoption policy. I Yeah. think that's what he's trying to say. Yeah, yeah, yeah. Because I, I hear, uh, I hear Chanko. Put put Jamaica in Tazina. Madija and Unima. Unima. Unima, yeah.
Eh, what, eh, the University of Malawi. I heard somewhere now with the, uh, they are coming up with a policy of Kuzana and the AI.
okay yeah so i don't know kunena kuti kuti policy yake ngati imeneyo- mu curriculum no no not like mu curriculum komano i think i think ndi issue yokhuzana ndi ma assignments and stuff oh yeah yeah, yeah, kunena yeah. kuti no ana akhoza kumapanga bwanji mwina liaise ndi ndi uje ndi ai Ona. but then the fear is policy yo ipanga favor ana

mukakhala mukupanga za pa Wikipedia ndetu inuyo basi pipupu ndetu sindili choncho ine sure But what do you think about AI overall? Is it a threat? Or is something that we need uh, to adopt and then kuchigwiritsa bwino ntchito? Because uh, it's a common conversation panopa ikumakhala kunena kuti yatse tv iyi they are talking about ai this podcast this radio station kaya ni maseminars now uh, i think pompanonso atolankhani kaya anali kuti kaya amakapanganso zomwe zowaphunzitsa how to use ai ndi zisankho zikubwerazi chanichani so uh, but then if you go on social media ineyo ndimaona pa social media paja pamapezeka onena kuti pali interview ndithu yabwinobwino yoti mwina kuti wina wake wapanga generate interview ja let's say mwina kaya ya cristiano ronaldo pezeka zoti wapanga china chilichonse ndiye kuti ukamaonabe kuti zoti ronaldo ja wakhala akuyankhula yeah zenizeni zoti mwina kupanda kuganiza bobo iwe ukhoza kumaona zoti ah, ronaldo Ronaldo, izi- yeah, Zenizeni yeah. kuti, Ronaldo anayankhuladi komano ukayamba kulingalira "Ei, ronaldo izizi waziyankhula liti you know

just as long as you you've got a smartphone or a computer ukhoza kupanga search zimene iweyo ukufuna komanso utha kupanga upload zimene ukufuna waona chabe kuti uh, social media nthawi nake imatha kupangidwa regulate ndi ma guys a, a macra koma AI pa phone for instance you want to create something ndi ndi zomanga generate ndi za pano basi Google, yeah. you can generate anything kwambiri Mwaona? so it's it's it's becoming dangerous indeed you know my fear is zisankho zikubwerazi because ndekuti mafano ozitsata akhoza kungopanga pena kake content kena kake ndekuti tingoyerekeza ndekuti mwina ngati a Peter Mutharika ja

technology ikupita patsogolo chifukwa cha AI ifo ikuwaphunzitsa zinthu zambirimbiri komano kunoko timadzaoneka ngati pena pake timazapanga zinthu ngati kuti tikubweramo pena ngati kuti tikuthawa Ayi, komano- komanso Ine- nkhani ine- ya- nkhani ya ma assignments eti ndi nkhani yona kuti sikuti ndi kuti yoipa kuti chifukwa chani even ma assignments eni eni amene ti- ti- anthu amene amalemba ma university mu they use google yeah? Yeah. pa google paja inu mupanga punch in question ikubweretserani awanso apanga punch in question lomwelo komano intellectual capacity ya iweyo now tsopano kuti uchisinthe chinthu chija ndi chimene chingakuthandizeni now kuti okay inu mupita pa google mulemba assignment muyuza google yomweyo mulemba assignment mupezeka awa ali 60 inu 85 ona zimatengera kuti how do you understand chinthu Yeah, icho kwambiri, kwambiri. apart from kuti wapanga punch in question ichi yakubweretsera ma ideas cause GPT pa nthawi ina yake imangokupatsa ma bullets yeah how can you brainstorm that bullet kuti ikhale now point full mwina ikhale paragraph ndi pamene pamasiyana now zinthuzi. Komano ndikuona ngati ana ana i- generation ikubwera iyi ana amene ali ndi zaka 10 apapa 13 ndikuona ngati ndi amene they will be able to cooperate well with ai ndinamumva mkazi wina ake ati hey, ati olo ana amene tikubereka panopa akumaoneka ngati ai
anzeru kwambiri anzeru kwambiri komano Ndimafila kunena kuti I think kunoko we have a problem ku Malawi kunoko yokhuzana ndi acceptance. You remember ineyo I don't know if you if you guys heard this nthawi imeneyo ma smartphone atabwera mm. kunatchuka mbiri yonena kuti ndi asataniki ine yeah, I remember there was a mm. pastor in, in, in Liwonde that was preaching kunena kuti musamagwiritse ntchito ma smartphone because ma smartphone ndi achani ndi asataniki ati because nthawi imeneyo pachati tinkazimafuna ma keypad so kuti atabwera ma, ma ma smartphone aja amafuna touch nthawi imene timatero si nanga mapezeka zona zoti uh, you only use your fingers yeah if you use mwina kandodo sizimagwira now the pastor saying ah chinthu cha mtundu wanji chomafuna magazi magazi chala basi amene mavuto ambiri mindset yathu nachikiriza kuti timakhulupirira zinthu zoti chili chili chimene chimene changati kuti

Ine simakhala pa Facebook. Sindinapangenso register. Ndimangomva mwa anthu kuti eh, Facebook chinchani. Tinafunsa bwanji kuti ii, malingana ifeyo ndi chipembedzo chathu chakukhala pa Facebook. mmene anamvazo nthawi ya ujeniyo kamechi nthawi ya ya fasting akuti Iyo, iyayi. Akuti iweyo ukakhala zoti wa- wapanga so ukamapanga sign in pa, uka- pa, pa Facebook paja amakupasa code. Code ijayo upange verify. Yep. Iye ndikuti wava- wapanga wapanga verify kuti ku satanism Yeah, Well, nkhani- nkhani ndi ya machiritso ineyo maka ineyo fine. sindingapange zimenezozo ineyo sindingalowe pa facebook waona so zimangotengera zikhulupiriro Yeah, kwambiri pali zambiri zonena kuti how can you tichite. welcome to the development Yeah, kwambiri. and how can you uh, relate ndi chipembedzo chako ndi zomwe umakhulupirira fa inu ndi zomwe umakhulupirira
yeah koma i- okay It's good kuti wapanga wakambapo issue yokhuzana ndi chipembezo ah, I feel like ku Malawi kunoko chipembezo I don't know kuti ndinene kuti kaya timachitengera kwambiri komano ndimaona ngati chifukwa cha chipembezo eh, we overlook some things you see I was, I was talking to this other person tinkakambana kuti umazaona kunena kuti you know Aaa za ma early pregnancies zija ma church mwathu momwemu kuli ma church ena ena ena ife timapemphera ma church ena kuti they are very strict yes yeah koma ukapeza zoti ma church momwemu m- mwana wa zaka 15 16 akutenga mimba mwana woona kuti makolo ake onse ndi atsogoleri Inde. ovuta opemphera kwambiri oti amachosaso azinzawo mkachisi you see sakalamenti yeah komano ukapezanso kuti ana awo pakhomo akusokonekera do you know why Chipembedzo chija timakhala kuti tikuchitengera kwambiri and then we are we are overlooking zinthu zina zake zofunikira zonena kuti ndi za pa dziko eh mwina as mwina ngati kholo ukanika kukhala pansi ndi mwana wako uja kumulangiza mwina ma issue zokhuza ndi chigololo yeah mwana uja ndikukula wafika mwina ah, adolescent stage ija ukanika kumuza zoti okay if you do this utenga mimba instead mwana uja ungomuopseza

pakhomo chifukwa choti inuyo mmazimva ukulu ukulu Msimu ukulu eya ukulu kummasulira. wa mpingo kwambiri umayi wa mvano umayi wa dulika mwana uja amakanika kukhala naye pasi kuti mu- mukambirane naye zinthu mmazitenga kuti zimenezo ndi za mdziko yanjani Tingakambe zimene Timangopembe- mumangopemphera naye ma fasting chanchani chinthu chimene mukanika kuziwa nchonena zoti mwana uja ama amatulukanso nyumba muja nthawi ina yake amamutsekera koma the there's time amapita kumwina ku sukulu yeah kumene kuja even umakumana kuchechi komwe kuja ndi mayouth anzawo don't think kuti mayouth aja akakhala paokha nde kuti nkhani zimene akamba ndi za- za amene za godly zokhazokha you, you get it so mmapeza zoti inuyo mwina mwana uja mukanika kuyankhula naye uh, maissues ngati amenewo akumana ndi anzake ku sukulu kuja akutenga bad advice and then akupezeka kuti akuti akuthera
Mm, ati nandikayese ehe nchifukwa chonse kuti i mwana wasogolera uja Andiko watenga inu bira, basi. ii, zosakhala bwino kuti chanchani anthu sakukhulupirira Sakukhulupirira, yeah. then if you look at the root cause ukapeza kuti ndi chipembezo nde ndimangoona ngati ah, chipembezo mwayo kuno kutimachitengera bro Kuti Because kukomera. even- eh, olo issue ya, ya, ya vaccine wa covid machechi mutu imalalikidwatu

Uwauze- wa- umakhala watsanzika ma friends Pena zimapezeka Ah, zoti- ndikuvaya, ndikachene kuti kwakuti kwakuti Kubona, eh. ndiye aka- u- ukabwera waja pena zakukanika koma umanamabe umainamiza boys nanga upanga bwanji zinavuta Eh. pena so ka blame nditakuika ngati kwa ma guys amene amayang'anira chinthu chifa amazaoneka ngati ka serious kama kama za town

okay I mean pali mkazi wongodula ndi mkazi wonena kuti ndipange naye chibwezi kwambiri kwa masiku uyenera kupanga focus kuti kodi mkazi ndionani kwambiri okay ngati pali munthu kuti ufuna umsunge wekha kuyenera wekha kuyenera kuyenera kupanga consider zinthu zingapo ah okay ndikuyenera mwina ndikwanise kuti ndikwanise kuti koma ngati udziwa ulibe kuthekera kuti ungapange zinthu zimenezo usamputa munthu fa
Yeah, that's what I'm saying, man. Zi- You're zi- broke. zi- No way.
Stay away from okay, girls. love is just okay.
Komano zitengera kunena kuti mkazi amene ukumputa iweyo ndoyenera ndi class yako waifire pali ena ake amatha kumakumvesesa bobobo zimakhala za bobo pali akazi ena ake oti ukhoza vaya nawo pachiwaya

Pali zina zake umazaziyang'ana za simple chifukwa kuti iwewe zikukuchitikira zikutheka eh koma alipo anthu ena ake kuti even 2000 kwa iwo kuti aigwire Ima- imazakhala zovuta ndiye I don't know kuti ka- kuti ndi chaka chino i think it has to be last year i had my friends ambiri onena kuti no they tried ulimi they invested a lot in ulimi komano uh, zimene anapeza

unfiltered, unscripted, kuswa kuswa basi eyetu so subscribe subscribe tell a friend to tell a friend to tell a friend to tell his ex eh, to tell her boyfriend that control podcast is here and we hope you will be there uh, kumaonera amene popo kumachita subscribe kumapanga share kumapanga like kumapanga uh, comment we'll be coming uh, ndi ma content ena osiyana siyana monga ngati mashow kusogoloko mulungu akalola komanso komanso zambiri zikalola ndiye tikhala kuti tikumabweranso ndi ma content a osiyanasiyana komanso stuff yambiri yosiyanasiyana but am begging you guys subscribe because tikhale in touch instant engagement tizikhala kuti ife tikati ta inunso kumeneko kuti ta ndiye kuti zizikhala kuti ah, zinthu zathu zikuyenda bwinobwino mm. logout wathawa wathawa nkhani yonena kuti iyeyo mu chikondi amafunamo sex nde wathawa wathawa apapa wasweka wadya cheka abweranso imeneyo ikatha but man um,
tabwera suti ndathawa ndamwakaye madzi amene umafuna ukayankhula yankhula eti umwereko madzi kukhosi kumauma mm. yeah.
Ah, but i just feel like tizipitanso koma ya kwa kwa kwa lero beta takamba tinake lingako just pray. next time tipitire zikuyenera zina tisungire Yeah, we'll come back next time. Okumva I think wamva. mm, uh, the, the, the, the, the, that issue we were talking about being broke and being in love, and also kuti a lot of people just want just want uh, amanamizira chikondi koma or they the timati chani the the the fundamental chanchani whatever it is guys english inende inandicheza cheza ku, ku skulu mm, fees makolo adata adachita chotaya yeah i think tikhalenso tikhale ndi mabebe ena ake eh, i want to hear maganizo a mabebe ndizimva boss unawasota alongosole mbali yawo fine ndikuona ngati mukunama kwambiri simufuna kunena pakamera apa kuti all you need is sex muchikondimo ifa mukudziwa kunena kuti ayi siziyenda ayi akulu akakamira za sex yo ndekuti iwo ndi amene amafuna sex nah ine ndo- ine ndikufuna kusukulu ya unsembe after this oho Ah. after just a few podcast uh, eish, a few podcast after a few episodes guys muzikandiona ndili ku seminary
munaka mayeza amene adzakakubwezani Sanga- sangakandibwezi ife tili pano akuluakulu broke men association sizikuyenda tikabwera anyamata opanda kanthu ife tikabwera mzitikana love is not suffering girls don't suffer in love you are too young to suffer in love

Starwars Mwantani 24. Oh my goodness.
mukudzikolatu Eh, ish. zoganiza zachilungu
zomwe timakamba zija June, June, June has been ish, has been has been mwezi- what mwezi wovuta kwambiri kwa ineyo. eh I'm just happy kuti tamaliza. chifukwa chakuzizirako

osati anthu ena mukakhala panopa "Ih, koma mayi anga akangoona kuti ndayankhula zakuti ah, sindinkadya pa den ah, nde musabwere
nkhani ndimeneyo ngati mufuna kudzacheza nafe kudzayikira ndemanga ziwiri zitatu tipezeni khomo ndilomasuka